Takulandirani pano pa Lahiri K TV tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program athu osiyanasiyana. Annabel dzulo anali kufotokoza zinthu zache monga iye director wa MEC. Annabel akufotokoza kuti maoditi iyeyo mmene akuonera Annabel-yo akuona kuti maoditi kwa panopa sakufunika komanso maoditiwo akufunika ngati akufuna kukachita cheki zinthuzo akuyenereka kupanga apply chinthu chimene akufunayo kukapanga ndiyeno Annabel wazatulusa mawu oti kapena afuna azasokoneze data kapena chanchani Annabel tikufuna tikuuzeni wani tikuthokozeni kuti mwa- mwachita bwino kuvomereza kuti mavoti azawerengedwa pa manual komano ndikufuna ndikuwuzeni ichi 2020 pamene mcp ndi dr lazarus chakwera pamene ankalowa mboma kapena ankafuna boma anakakamiza boma limene linalipolo kuti iwowo pakhale maodita ndipo maodito anakhalapo ndipo anagwira ntchito ndi bungwe la MEC inuyo zikukukanikani pati kodi ukaswiri wa inuyo Annabel ndi ukaswiri umene wa anthu amene amayendesa mbuyomo a MEC chifukwa chisankho sikuti mwayamba ndinu chisankho zisankhozi zinaliponso mbuyomu tsopano inuyo mukufuna muku nthawi zonse mukumabweresa zinthu za nyuwani za nyuwani chikhalireni mbuyomu amene anayendesa zisankho mbuyomu ayendesa mmene zisankhozo zinkayendera kufikira zapangidwa hand, hand over kwa inuyo ndiku, inuyo ndikumachuluka zochita dziwani ichi dziko lino ndi la malawi and dziko lino silizasintha kukhala zi- dziko lina lake dziko lino ndi la malawi ndeno tikufuna tikuwuzeni izi and-so chimene chikuvuta kwambiri mu dziko lino la malawi sindikudziwa kuti khala dziko la malawi lili ndi apolisi khala lili ndi asilikali komano kwa panopa nkhani iyo ndiyikambabe komano Annabel Mtalimanja mukuyenereka kupanga zinthu zimene zikufuna anthu musapange za mmutu mwanu za m'maganizo mwanu ngati inuyo Annabel Mtalimanja mungapange zinthu za m'maganizo mwanu muziwe kuti dziko la malawi liyaka moto mukuliona and muzakhumba kuthawira maiko akunja koma simuzapita muzazuzika nafe limodzi momuno chifukwa mukanakhala anthu amtendere mukanaona kuti okay apapo chisankho chimene chikubwerachi chikuyeneka chiyende bwino pafunika izi pafunika izi and zinthu zizo zovomereza kuti chisankho chiwerengedwa pa manual ndi zinthu zoti mwangopanika koma nzeru zanu zili mbali ina ndeno anthu amene akufuna kupanga audit akufuna apange sure kuti ngakhale ma practical amene mukapanga azisankho aja mu chimachini chanuchi mulibemo china chilichonse anthu apange sure osati muzipanga zinthu ngati kapena dziko la malawi ndi lanu zimenezo zimene mukuyankha kuti ayi tinachosa tinapanga mwakuti kapena tinayika m- p kapena tinayika J- g zimenezozo tikufuna tikuwuzeni kuti inuyo a Annabel Mtalimanja simungazipange konfimu nokha popandapo anthu ena kuzipanga konfimu no matter inuyo simungakhalenso ophunziritsitsa mu dziko la malawi muno kuposa wina aliyense mulinso anthu ena ophunzira kuposa za inuzo amene angokhala chete akungoyang'ana zopusa zimene mukupangazo akungoseka kuti koma uyo ndiye ndi chisiru ndeno leroli mukuyenereka kupanga zokomera amalawi zokomera nzika chifukwa panopa kulibeko parliament kulibeko chani panopa tikupita ku chisankho ulendo ulipo watsalawu ndi wa ku chisankho ngati ma mp akuyenereka kumenya nkhondo kumene kulioko azikaluza kumeneko komano panopa gemu iyiyo ikufunika kuti iyende bwino ndipo sitifuna zachinyengo ndikupita kumbali ya chitetezo mdziko lathu la malawi ndinakambapo nthawi ina kuti muziko la malawi sindiziwa kuti kodi asilikali athu muziko linoli la malawi amagwira ntchito yotani kapena apolisi mumagwira ntchito yotani mu dziko linoli kapena mumapanga chani mu dziko linoli ndimamva nanu chisoni udindo wa inuyo ndikumuona munthu winawake akutengera zinthu pa mgong'o ndikumanyamula mfuti munthu wamba inuyo muli momuno asilikali muli momuno asilikali ache athanziso oti kukuona nkumaziwa kuti ah, awawo zachibwana sangazilole koma mukulola zachibwana muziko linoli m'malo moti muziteteza nzika pano pakulibeko president kulibeko parliament kulibeko mp pano pakwasala kuti kupita kuchisankho inuyo asilikali mukuyenereka kuzuka ndikumateteza nzika koma zomanga zanu zopanda ntchito apolisi winawake akupaseni ndalama pitani muzi- muzikaphulisa mateyala awotchedwe a masapota a dpp ndi zichani zimenezo nthawitu yatha ndakhala ndikunena kuti achakwera kapena mcp chiseko chakupanani and ndipo chakupanani simpulumukanso chiseko chimene chakupanirani chakupanani basi ngakhale mutatani mutatani palibe chanzeru chimene mungapange and mu dziko lino la malawi ndi munthu yekha ozungulira mutu amene angavotere mcp ndi anthu opusa amene amati boma ndi lomweli chifukwa mukanaona kuti kodi anthu akuzunzika motani m'mizimu anthu opusa inu simukanati muziwauza anthu kuti boma ndi lomweli koma chifukwa choti ndinu opusa ndi chifukwa chake mmawauza anthu kuti boma ndi lomweli bomalo palibe china chilichonse likupanga anthu akuzunzika ndi njala anthu angokolola kumene koma akuzunzika ndi njala ku msonkhano kumene kumapita mcp mumachita kututa anthu m'mataunimu m'mizi magalimoto mbwembwembwe kuti ati president akupita kwakuti ndi kumanyamula anthu anthu panopa akutopa anthu akukhala ngati akugwira ganyu kuti ngati sitipitako sitilandira osati anthu akupita ku msonkhano kuti ati kapena akumukonda chakwera never musazanamizidwe chakwera palibe amene akunkonda ndiye zisiru zina za mbc timvese pulogalamu ali busy kunyoza apita mutharika tikufuna tikuuzeni inu amene mumapanga pulogalamu ya timvese pa mbc tikufuna tikuuzeni si- ngakhale mutamunyoza arthur peter mutharika maganizo a anthu simungasinthe chimenechocho muchiziwe maganizo a anthu simungasinthe rediyo imene mukupanga nawo masewera ndi yaboma and rediyo imene inayeneka iziulusa zokomera nzika osati zonyoza nzika maganizo a anthu simungasinthe komanso ngakhale mukunyoza choncho ngakhale titapita kukamfusa kukafusa kwa apurezidenti achakwera kuti zimene zipanga wakuti wakuti pa tv pa programu yakuti yakuti mumakondwera nazo anena kuti sindikondwera nazo mwamvesa pang'ono ndi pang'ono mchitidwe umenewu utha chifukwa simungakhale pamene kunyoza munthu ndi kupanga kampeni ndi zosiyana muzipanga kampeni boma limene muku- mukulitetezalo lipanga chani popeza bomalo lalephera kale ndiyeno muli busy mukunyoza munthu amene uja e wapanga ali mwakuti e mwakuti mwakuti mukungotaya nthawi inu a mcp kumanyoza arthur peter mutharika mukungotaya nthawi you are wasting your time komano ndimasangalala kuti kunyoza kwanu zimene mamunyoza arthur peter mutharikazo muziziwa kuti amenewo ndi madaliso zimenezonso ndi zimenenso zikukulirakulira kumaona kuti arthur peter mutharika akunenepa arthur peter mutharika akuyenda chitsogolo arthur peter m- mutharika akuyenda slow motion ah, ku 20 ku 2025 pa 16 september is a president musaganize kuti zimenezo zikupita pachabe zimenezozo ndi zimene zikupangisa kuti arthur peter mutharika is going to becoming a president on 16 september and inuyo muzitha kuma- nithaso kukulimbikisani nonse a mcp mutha kumalimbikira zimenezo chifukwa kulibeko mtengo umene umagendedwa opanda zipaso mtengo umene umakhala ndi zipaso zabwino umazuzika tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho koma mukanakhala kuti inuyo muli ndi nzeru kapena achakwera ali ndi nzeru zoona kuti kodi nzika zikuzunzika moti bwanji mu dziko linoli ndiganiza kuti ngakhale chakwera akanatha kuona kuti ah apapo dziko linoli landikanika ndi chifukwa che nthawi ina ndinanena kuti munomo tili ndi president oti ubongo wache mulibemo a Chakwera chitukuko chimene amaziwa iwo ndi kuvala kusokesa zinthu ku- ka- kuchitika chani asokesa azikaoneka kumeneko mwamvesa ndi chimene chimaziwa a Chakwera koma tione anthu muziko linoli akusafara anthuwa apeze bwino thandizo limene amalawi simungalipeze ndiye ngati kungachitike mistake kuzavoteranso chakwera hey. muziziwa kuti 5 years inayo ndiyokhesa mwazi 5 years inayo ndiyokukuta mano ndi kulira ndiye ngati ifeyo amalawi sitisintha ifeyo maganizo athu akakhala obalalika tiziziwa kuti ti- tizafika mwezi uja woti iye azizanena mwa matama chifukwa iyeyo azakhala akupita mwamvesa ine ndimaganiza kuti mmene ankalirira kukhala president mwina mwache azichita zi- zimene zikuchita ibrahim traore mmene muntatolo mutenge manifesto awo ndi mnzawo uja anamuphawo ku Chikangawa uja mutenge zimene zinkakamba iwo ndeno mutenge zimene zikupanga ibrahim today ndikuganiza kuti awawa akanapanga zimene sitikanakhala ndi nkhawa mdziko lino koma awa abwera kuononga kukweza zinthu muzipatala mulibe mankhwala kuba umbanda kupha ndi zimene zikupanga mcp panopa kumasirira kuti ndikanakhala ngati ine ibrahim traore dziko langa la malawi likanapulumuka kumaganiza kuti kodi ibrahimu nzeru zake zimene zija wazitenga kuti anabadwa ndi ndani amene anambereka Ibrahim Traore koma kuyang'ana ku Malawi kuno munthu amene tikuona kuti angatipulumutse ndiye ndi Arthur Peter Mutharika koma zina zonsezi ndi ngumbi kuzikundikira chuma kuba and ndifuna ndikuuzeni inuyo atsogoleri kuchokera pano muziziwa kuti nthawi yokuba chuma cha, cha amphawi yatha chifukwa america amene mumamtamayo america yo aliko uja s- safunanso za corruption ndiye muphunzire kutukula mzika zanu ndalamazo mukabaiba zikakuchulukirani yambani kutukula nzika za mziko lanu yambani kutukula ziko lanu traore akutukula ziko la kwawo burkina faso lero lili pa mapu pamene wina ali bize kusolola ndalama mboma i wish mwina mwache ndikana ndikana mpaka ndikanangokhala pulogalamu yoti mwina mwache ndikangopatsana nawo moni mwina mwache munthu uja kupanga za nzeru kuziko la kwawo amalawi tikanakhala chonchija sitikanavutika muziko lathu china chilichonse tili nacho koma chifukwa chopondereza ndi ndi mtima umene takulira nawo mu dziko linoli ndi limene likupangitsa kuti ngakhale lero eh, anabwelo kuti anene kuti ah, chisankhochi tifuna chiyende mwabwinobwino aliyense apange zakuti nthawi yolembesa amachita kuthimitsa z- makina anthu kumapita kuti akalembese osalembesa leroli kumati kuti iyayi e, figa yalembesa anthu ndi yakuti yakuti

olo mutaonjeza ma constituency palibe cha nzeru chimene chingachitike mu Lilongwe palibe wasting of time chifukwa population ili mu Lilongwe ndiyochepa si anthu onse mu Lilongwe atavotere chakwera si anthu onse aku dowa amene atavotere chakwera kulibe anthu akuzunzika ndi aziko lonse la malawi si akumwera okha mm -mm. si aku thyolo okha mm -mm. si aku phalombe mm -mm. ndi ziko lonse la malawi mpaka ku nsanje mpaka ku nkhamenya kumpoto uku anthu akuzunzika ngati mwaona anthu aku- akumachosa mafulagi anu ziwani kuti chanu palibe ndi chifukwa chache ndikunena ku- ndi- nda- ndinakhala ndikunena kuti achakwera mukanakhala kuti ndinu gentleman mukanatula pansi udindo nthawi imene ndimanena ija koma chifukwa choti mwina mumatha ku, a- kumva koma simungachite zinthuzo koma ndifuna ndikuwuzeni kuti mulungu akapanga zake zimakhala kuti wazichita ngakhale mutakhala ndi plani yobera ya mtundu chani muziko lino la malawi president wa chilungamo ndi arthur peter mutharika mu dziko lino la malawi pulezidenti wa chilungamo ndipo woganizira amalawi ndi Arthur Peter Mutharika ndi Arthur Peter Mutharika amene anachoka anavomereza kuti inuyo a- a- chakwera mwawina ndikuchoka ndikukalowa m'nyumba yosatha ndikumakhala kumene kuja mpaka lero inuyo ndi gulu lanu ndikumamunyoza Arthur Peter Mutharika uja koma iye alipo mpaka lero mulungu akumusungira moyo wake Arthur Peter Mutharika mulungu akumusunga ndi cholinga kuti inuyo muzavomereze inuyo mcp muzachitire umboni siku limene lilikuza limene amalawi adzayimbe lokoma muzina la yesu khristu